maazị Onyekachukwu ekene gị
afa m bụ right honorable Chukwunonso Agboweze aka MCD Black
obi dị m aṅụrị ịbịa na um, Lifeways podcast ka m bịa malụ ka unu si wee na-emie daalụ rinne okay nnọọ dịka m si wee gwu nnọọ ezigbo onye ezigbo nwa afọ igbo bụrụ ọkwụ aka m kemgbe ụtụtụ today ihe a chọrọ ikwu bụ maka uh, ya ji mere isi akụkọ taata bụ maka ka ndị Igbo si azaza afa ka ndị Igbo si aza afa afa ndị Igbo na-aza and eji mara ndị Igbo na-anazi ana a wee sị eh, maazị Chukwunonso biko ka ị kọwara anyị ihe one ma one i ji maka ya wee bịa taa n'ajụjụ gị maka onu ndị Igbo na afa ndị Igbo ọ bụrụ na mmadụ jụọ gị kedu afa gị ị sị ya na afa gị bụ Onyekachukwu o gosigo onye ahụ na ị bụ onye Igbo mmadụ jụọ gị kedu afa gị ma what is your name n'onu bekee ị sị ya my name is eh, Adewale ọ mago na ị bụ onye Yoruba o wee jụọ gị kedu afa gị na bekee n'onu bekee Yeah, what is your name? Mm. Ị sị ya my name is uh, uh, Alhaji Musa. Ọ malụgo na ị bụ onye Awụsa. Mana ọ mago na ị bụ gateman already. Mana
n'oge ugbu a ndị be anyị ka ndị be anyị si azazị afa nke na-agwụ m ike bụ ịfụ onye nọ n'Enugwu anya o jiri bekee na-agwa ụmụ ya okwu ị jụọ ya sị ya kedu ihe ka i si ewere bekee na-akụziri ụmụ gị ọ sị na ha ga-amụta Igbo mgbe onezi ha ga-amụta Igbo ejere ụlọ akwụkwọ ewee sị ha no vernacular ya onye asụna asụsụ Igbo n'ọ vernacular kedụzi ebe ya bụ nwa afụ ga-eji wee mụta ka e si asụ asụsụ obodo ha ngịwa bụ maazị Onyekachukwu a chọọ gị na bekee ị nọ a chọọ gị n'onu Igbo ị nọ a chọzie gị na ịtụ inu o doro ya anya ebe a ka anyị bi kedụzi ihe ka nwa az- ụmụazị a na-amụ kịta ga-esi wee mụta ịtụ inu kedụzi ebe ha ga-esi wee mụta o nwere okwu ya bụ mmadụ bịa be gị i were ya wee gwa ụmụ gị okwu kụziere ụmụ gị ma gwa ha ofu ihe ma ọ ịbụa ha emewe ya onye bịara abịa nwee ike ọ ma aghọtacha ihe ihe merụnụ mana i werego okwu i werego okwu iji wee zie ụmụ gị ozi i nwee ike sị ha jee gotere onye bịara be anyị mmanya ha pụwa jee gote jee ebe ego dị jee were ego mana ụmụ indomie kịta ụmụaka bila aka na ahụ aja ọka ewuwe bi na-ekwu e ha na-ekwu bi e nwere onye nke ọ ga-abịa ị sị ya ee eh, kedu kedu afa gị ọ sị my name is ịfụ na okay okay aghọtago m ihe i kwu because ọ ihe mwute ọ na-ewutesi ike maka na e nwe onye nke m fụrụ mbọchị a sị ya kee afa ya ọ sị m na afa ya bụ Cynthia James okay ebe o sikwu dị ka njọ bụ na ụfọdụ ndị papa ha na mama ha bara afa igbo ji aka ha na-aturnkwa afa igbo ha ka afa adịna ka afa igbo amarọ m na ihe afa igbo a na-eme ha ihere ebe ị ga-afụ somebody ị sị ya kee afa gị ọ sị gị na afa ya bụ Wendy Wendy bịa checkie Wendy abụrụ afa igbo o wee bụ na ọ Chinwendu ka ọ sị na ọ Wendy a gụgo nke Chizitere zitel zitel ọkwa Chizitere ọ Chiziterem a turn ya into zitel ị fụgo na nsogbu dị ezigbo nsogbu dị na be anyị a wee na-ajụ na-ayọ nne na nna biko onye mụọ ọ bụrụ na nwa gị gawa ụlọ akwụkwọ ya sụwa bekee ọ sụwa bekee ebe a sụwa sụwa sụcha ọ bata na be gị ị sụọrọ ya igbo ka o nwee ike ịdị na-anụ ihe a na-ekwu